an bɛ foli ni tanuni ta k'a di an kanubagaw ni an lamɛnbagaw ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma dantɛ foli min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'o fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na voix de bamako y'a kanu ka tungarankew foli di u ma u bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la ala ka tunga nɔgɔya u ye bi an bɛna jɛmukan sigi jɛmukan min ni an bɛɛ lajɛlen bɛ na nimisi wasa sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna na o jɛmukan in bɛna wolo fɛn jumɛn na ni ala sɔnna a ma an ye an balimakɛ dɔ sɔrɔ an kɔrɔ yani an ka question poser a kunna an balimakɛ in yɛrɛ ye jɔn ye a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na a n'a bɛ baarada jumɛn na an bɛ foli ni tanuni bila a la a bɛ na olu dantigɛli u d'a ma sani an ka se an ka question ma o tuma na an balimakɛ an ni tile somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ i tɔgɔ ani jamu an'i bɛ baarada jumɛn na ne tɔgɔ yakuba sumare n bɛ bamakɔ yan n bɛ baarada min na n bɛ secteur minier de la opérateur minier Donc mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a baara kɛ B2Gold mɔgɔw de fɛ ayiwa faamuyali sɔrɔla o la an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko degunba b'aw kan aw ka baara taabolo sira kan yalama degun ninnu ye jumɛn ye n'i bɛ se ka dantigɛli da an ma o la n bɛ voix de bamako fo ani an lamɛnbagaw ni an filɛbagaw bɛɛ degun min b'an kan degun belebeleba don bon degun in daminɛna nin waati ninnu de kɔnɔna la kalo fila kalo saba ɲɔgɔn bon degun ye mun ye ɛɛ n balimakɛ dɔ bɛ yen ko umaru sumare a n'a terikɛ olu ye ko cɛkɔrɔ jara u ye société dɔ kɛ depuis 2007 informatique ani permis ɲini kɛ pour que ka partenaire sɔrɔ bon a daminɛ ni permis minnu ye olu tun bɛ sud la ma mɔgɔ sɔrɔ o la parce que mɔgɔw bolo yɔrɔ ɲɛnama tun tɛ filanan na u nana taa kɛɲɛba mara la u ye permis dɔ sɔrɔ yɔrɔ min na o permis ninnu sɔrɔlen u ye partenaire ɲini u yɛrɛ ka société in Umaru Sumare 70 pour 100 de b'ale bolo, o ye an ka famille mɔgɔ ye, o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye, Cɛkɔrɔ Jara ale ye 30 pour 100 b'ale bolo, bon société in kɔni u ye permis sɔrɔ tuma min na Kɛɲɛba, permis yɔrɔ tɔgɔ ko Mɛnankoto, permis u y'a sɔrɔ 2013 a convention signé na 2013 Transition min tun bɛ yen, olu de ye a convention signer mais arrêté yɛrɛ ka bɔ a la, o ye san kelen kɔfɛ 2013 donc 2014 u ye arrêté sɔrɔ ɛɛ faama kura minnu nana transition kɔfɛ olu ye olu de ye arrêté in d'u ma donc o waati la mɔgɔ tun sɔrɔ ka gɛlɛn Mali la parce que waati n'a cogoyaw tun don, jamana tun ma basigi kosɛbɛ mɔgɔ caman tun taara mais o bɛɛ n'a ta kelen kelen minnu tun bɛ yen ni eh, B2Gold b'o la permis taara yir'u la olu ko ko u kɔni u bɛ risque ta u bɛ yɔrɔ ta baara tun ma kɛ yɔrɔ la fɔlɔ u bɛna yɔrɔ in ta u bɛ baara k'a la u bɛ kɔntara k'an ni ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la u bɛ yɔrɔ ɲini u bɛ fɛn ɲini n'u ye fɛn sɔrɔ a fɔra a banna Mali b'a ta sɔrɔ bon société les nationaux aussi n'o ye Umaru Jara ni cɛkɔrɔba olu fana an'an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ b'an ta sɔrɔ bon B2Gold fana b'a ta sɔrɔ mais n'u ma fɛn sɔrɔ u bɛ permis segin an ma an bɛnn'o bɛɛ kan an jɛra n'a ye u ye baara kɛ o baara de hukumu kɔnɔna la gɛlɛya k'a fɔ an n'u yɛrɛ cɛ gɛlɛya min yera an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ma ye an ni ɲɔgɔn cɛ u ye baara kɛ ka ɲɛ gɛlɛya minnu bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ peut-être sigida la tuma dɔw la an ni dɔw bɛ se ka mankanni dɔw kɛ bon n'o gɛlɛya bɔra ani u ye wari bɔ bɔ hakɛ min kɛ wari wari min bɔ a ka a ka bon hakili ma o wari ani u ye baara minnu kɛ ka ee communauté ta ka olu sɛgɛrɛ o tɛ gɛlɛya ye olu yɛrɛ ka baara cogoya quoi u tɛ taa yɔrɔ la n'u ma sigida mɔgɔw dɛmɛ quoi bon an ye se k'a fɔ k'an ye gɛlɛya min fana sɔrɔ o kɔnɔ na peut-être san wolonwula permis nin tun dira an ma ko san wolonwula 2014 a tun kan ka ban 2021 bon o kɔnɔna la baara fɛn fɛn kɛra ka taa se fo ka taa u ye baara kɛ daminɛ da gɛlɛyara u ye eh, ɲini ɲinini kɛ fɔlɔw tun ma ɲɛ mais laban laban ninnu u taara bɔ fɛn dɔw kan bon u ye baara caman kɛ u bɛnna gisement ma mais san wolonwula min dira an ma a ka dɔgɔ sociétéw bolo i ka baara kɛ ka gisement sɔrɔ ka tila k'a fɔ k'i bɛ usine jɔ ka exploitation daminɛ o ka gɛlɛn mais o bɛɛ n'a ta code 2012 tun b'a fɔ ko n'i ye 2007 ni 7 ans b'i bolo san wolonwula b'i bolo ka ɲinini kɛ ni san wolonwula nin m'i bɔ i bɛ san kelen ɲini gouvernement eh, administration b'o d'i ma i droit le b'o la i k'o ɲini pour que k'i ka baara tɔw dafa bon o bɛ se ka k'a gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye o san kelen kɔnɔna de la san wolonwula bannen n'u ye investissement kɛ ka taa se fo eh, a bɛ bɛ se de don la n'i y'o yɛlɛma an ka wari la kulu donla waati cogoya la a bɛ se ka taa kɛ miya a sɛs miya n'o bɛ taa mi mi tan duuru mi mi tan wɔɔrɔ ma o y'o bɛn an bɛ se ma sɔrɔ
ayiwa olu kulu kɔnɔna na aw ka nin sigi ba in na dugudenw mara la kaɲaba mara la tugoto kɔnɔna na yalama aw ni dugudenw cɛla bɛ cogo di nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na duguden ninnu kɔni alhamdulilayi an ni dugudenw cɛ baasi foyi t'an cɛ mɔgɔ kɔni sigiɲɔgɔn fila a bɛ se ka kɛ nɛn ni ɲin bɛ kɛlɛ yɔrɔ min na sigiɲɔgɔn fila tuma dɔ la mankan dɔw bɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. après aw b'a aw bɛ ko latɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o dilan cɛkɔrɔbaw ni silamɛw da mana don a la a ko bɛ ɲɛ quoi ani gouvernement yɛrɛ o caman bɛ kɛ o bɛ kɛ furugufuruguniw ye waati dɔ la mais k'a fɔ gɛlɛya b'an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya t'an cɛ parce que an bɛ min ta k'u sɛgɛrɛ o ye u ka denmisɛnninw musow ka baara caman d'u ma a kɛra jardinage ye o bon a denmisɛnninw ekɔliso ninnu u k'o ta k'u sɛgɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka sigida yiriwa an b'o ta k'o yɔrɔ ninnu mɔgɔ mɔgɔ b'a kɛrɛfɛla ninnu na o de bɛ ta ka olu bɛɛ sɛgɛrɛ
siga kuma y'a jira n na k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na ko a ye baara caman kɛ dugudenw ye i b'a fɔ i y'o fɔ cogoya min na dugudenw ye nimisiwasa sɔrɔ o baara ninnu kɔnɔna na i n'a fɔ i da donnen filɛ nin ye olu dɔw la nin ye olu ye nimisiwasaba de sɔrɔ bon o yɛrɛ kɔni pour que o seereya n'aw yɛrɛ tun sera ka taa bɔ yen aw n'a dɔn dugudenw nimisiwasa min b'u n'an cɛ la baara la aw tun b'o sɔrɔ aw yɛrɛ n'aw ɲɛ parce que ɲɛ mana min ye o de o de lakali ka di quoi don nata la an bɛ sira la ka na nka pɛrimi ko in ta fanfɛla la degun jumɛn de bɛ aw yɛrɛ la pɛrimi ko in ta fanfɛ yɛrɛ la degun min b'an kan
i b'a dɔn waribɔ ma nɔgɔn pɛrimi ninnu u ye pɛrimiw ɲini k'a fɔ ko nationaux bɛ se ka taa k'u bɛ taa wari ta ka don eh, dugukolo la i tɛ fɛn sɔrɔ a la a daminɛ i t'a dɔn i bɛ fɛn sɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ a ka gɛlɛn nationaux ma donc nationaux bɛ mun kɛ u bɛ mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ u b'u de ɲini u ka n'u dɛmɛ aw bɛ baaraɲɔgɔnya contrat kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ min sɔrɔ aw b'o définir olu bɛ min sɔrɔ o bɛ définir état fana bɛ min sɔrɔ o bɛ définir donc o kɔnɔna la ninnu taara u ye an n'u jɛɲɔgɔnya sira fɛ u taara u ye baara daminɛ u ye baaraba de kɛ n y'a fɔ cogo min na u ye miliyari tan wɔɔrɔ ɲɔgɔn don yɔrɔ la sept ans kɔnɔna la su tɛ dugu tɛ tilegan fɛ tɛ baara dɔrɔn o baara la donc o sɔrɔlen tuma min na baara bɛna kuncɛ ni nafa sɔrɔla a la tuma min na mais baara ma laban baara tɔ tun ye dɔɔnin ye ka étude de faisabilité kɛ ani ka permis d'exploitation ɲini ani permis d'environnemental mais o permis yɛrɛ sɔrɔli ye o yɛrɛ bɛ taa san kelen na sigida fɛn koɲɛ bɛɛ b'o kɔnɔna la o de ka gɛlɛn o sɔrɔli yɛrɛ ka gɛlɛn bon a tɔ tun y'o min ye n'o baaraw daminɛna mais baara tun ma ban an y'a ye k'a fɔ a baara tɛna ban san wolonwula in kɔnɔ mais an kɔni b'a dɔn kɔdi 2012 kɔnɔna la min bɔra yen ni kura nana o kɔnɔna la yamaruya b'an bolo ka san kelen ɲini o san kelen in an y'o de ɲini ka o ɲini administration fɛ n ko vraiment a ye san kelen d'an ma pour que an k'an ka baara tɔ dafa parce que an ye nin investissement kɛ an ye baara fɛn fɛn kɛ an y'a bɛɛ yir'u la donc ni dugu dɔw don yɛrɛ problème t'o la olu yɛrɛ mɔgɔw de kan ka dɛmɛ ɛ n'a fɔra ko dugu min bɛ kɛlɛ kan mɔgɔ tɛ nalen mɔgɔ kelen minnu nana n'u ye wari don yɔrɔ la olu yɛrɛ kan ka dɛmɛ de lafɛ mɔgɔw b'olu nɔfɛ ka taa k'u ka t'u fɛ yen mais u y'a jira k'u bɛ to yan de bon o demandelen o ko demandelen an bɛ bɔ mun kalama an sigilen b'a la k'u bɛna a fɔ ko aa vraiment i na nin an b'a d'a ma u ko ayi ko san kelen in ko droit t'an bolo bilen ka san kelen sɔrɔ parce que kɔdi kura dɔ bɔra yamaruya tɛ o kɔdi kura kɔnɔna la ko 2019 ko prolongation bɛ di mɔgɔ ma bilen k'o banna ko permis bɛɛ bɛ taa san kɔnɔntɔn na bon an ko ko bon 2012 san wolonwula aw nana ni dɔ ye ko san kɔnɔntɔn donc n'a ma ɲɛ ko an nin bɛ bɔ an bolo san wolonwula nin tɛ mɔgɔw bɔ aw yɛrɛ b'a dɔn o de y'a to aw taara san kɔnɔntɔn la soit aw bɛ san fila in fara n'an taara neuf in na ou bien aw bɛ san kelen min droit b'an bolo kɔdi dɔ in na aw b'o prolongation aw b'o d'an ma u ko non ko si tɛ se ka kɛ ko fo u bɛ yamaruya d'an ma ko f'an ka demande kura de kɛ an ka yɔrɔ in kan donc u b'a d'an ma quoi n'o demande kura kɛra ko problème foyi t'a la u ye assurance bɛɛ d'an ma k'u b'a d'an ma bon an y'o demande kura de kɛ o demande kura in kɛlen an bɛ bɔ mun kalama u b'an répond u ye jaabi min d'an ma ko aa ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ dossier société wɛrɛ bɛ yen k'o ka dossier bɛ ka traiter yɔrɔ in na ko donc k'a tɛ se ka di aw ma a kɛra jigilatigɛ yɛrɛ dan ye parce que i yɛrɛ sigilen tɛ n'a ye ko mɔgɔ bɛ taa i ka yɔrɔ nɔfɛ e de ta i ta ye i ye wari bɔ a la i ye demande kɛ i fɔlɔ taara demande déposer or que u ka sariya dɔ fana b'a la ko ni mɔgɔ fila bɛnna yɔrɔ ma mɔgɔ fɔlɔ min ye demande déposer a bɛ d'o de ma mais anw yɛrɛ anw sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko fɛn bɛ se ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma an bɔra a kala ma ko o ye dossier ye ko mɔgɔ wɛrɛ ka dossier bɛ traitement na donc a kɛra jigiwaro yɛrɛ ye o jigiwaro kɔfɛ hakilina jumɛn bɛ aw la k'a fɔ malidenw ye k'a fɔ autorité ye
hakilina minnu b'an na hakilina ɲuman don faso taaɲɛ hakilina de don ka denmisɛnninw ka baara sabati sigida la o hakilina de don parce que permis min bɛ yen ko fekola n'a tun tugulen b'o la a kɛra cogo cogo o bɛ ban san duuru san saba a bɛ se ka ban n'a banna nin de tun bɛ relève ta mɔgɔ dama min bɛ baara la yen n'o ye mɔgɔ ba fila ni kɛmɛ duuru ni kɔ ani n'u ka denbaya n'u ka fɛnw bɛɛ sigilen b'o la bon n'a fɔra olu jigi dalen bɛ nin kan ko non ko non ko de u nana b'olu bolo tan nɔ u yɛrɛ tɛ bɔcogo dɔn a la u t'a dɔn a kɛra kun cogo min na an bɛ jamana min na ko sariya jamana don fana a ba da a ka bon hakili ma donc an bɛ mun ɲini de sisan autorité ninnu tiɲɛ don an yɛrɛ bolo fili de don n'a kɛra fili min ye baasi tɛ mais n tɛ bɔ fili la o de ka jugu donc u k'a essayer ka segin kɔ k'a jateminɛ ka jate jamana yɛrɛ ka avantage min bɛ nin na ani jamanadenw bolo kɔfɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ garanti sɔrɔ k'a fɔ an ka taa nin dugu la an k'an ka wari investi garanti b'an bolo ka wari bɛ bɔ o garanti yɛrɛ min bɛ jamana in kan u k'a ko bɛɛ kɔsɔn pour que ka fili ka bɔ fili in kɔnɔ ka fɛn in segin an ma vraiment baara ka taa kɛcogo la yalama aw kelen de bɛ baara la fɛn in kɔnɔ wa ou bien aw ni jɛkulu wɛrɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ Non bon depuis a daminɛ n ye min f'i ɲɛna anw de ye société in créer fɔlɔ n'a b'a fɔ a ma ko S2IEM umar sumare ani cɛkɔrɔ jara olu taara ni joint venture joint venture ka baara ɲɔgɔnya ka taa kɛ ni bitugoli de bitugoli de ye wari nin bɛɛ bɔ olu de ye wari bɛɛ bɔ olu de ye jɔ wari bɛɛ ye olu de ye baara in bɛɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen olu de b'a bɛɛ sara anw ma dɛrɛmɛ bɔ contrat de kɔni b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛ hakɛ min sɔrɔ ni sanu sɔrɔla o hakɛ de bɛ yen bon ani état bɛ hakɛ min sɔrɔ o bɛ yen ani olu yɛrɛ bɛ hakɛ min sɔrɔ n'o t'a tɔ bɛɛ a miliyari hakɛ min donna a la olu de y'a bɛɛ bɔ fo ka na se bi ma bitugoli yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra mun y'a kɔnɔ bon bitugoli u jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye dɔrɔn o ye Ba mɔgɔ ninnu mankan man d'u ye mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu tɛ yɔrɔ fɛ mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u t'o yɔrɔ fɛ u b'a préférer ka taa mais n'i ye wari bɔ ka se fo miliyɔn kelen tɛ miliyɔn kɛmɛ tɛ fo miliyari tan ni wɔɔrɔ ka bɔ ka don fɛn na k'i k'i nin ka nafa sɔrɔ i ye wari min bɔ i bɛna o tɔnɔmada o tɔnɔ o sɔrɔ e ko o bɔ siri la u wulila u donna mɔgɔw kan démarche u y'o de kɛ u taara eh, premier ministre fɛ yen peut-être mɔgɔw y'o ye ORTM na u sera ambassadeur ma bonne volonté fɛn fɛn bɛ mali la minnu bɛ se ka kuma a la u sera yen anw yɛrɛ min filɛ nin ye anw minnu ye nationaux ye ko permis tun b'an fɔlɔ bolo an fana wulila an sera mɔgɔ mɔgɔ ma an ser'u ma an sera CNT mɔgɔw ma An ye kuma da yira dɔw la yen mais u ko u tun ko service min k'u tun bɛna an n'olu bila yen quoi comité minnu b'u occuper min na an n'olu tun ka kan ka ɲɔgɔn ye mais u ka voyages caya cayara an n'u ma se ka ɲɔgɔn ye k'a ɲɛf'u ɲɛna ne yɛrɛ ne ni dɔw taara fo an ka faama yɛrɛ fɛ yen minisiri ka taa an ye kumaw da yira yanni nin bɛɛ ka daminɛ a y'a fɔ ko non ni a ye assurance d'an ma ko ayi nin kɔni nin baara nin nin ye aw de ta ye baara min kɛra yan a y'o fɔ an yɛrɛ ye min kɛ an y'o fɔ a ɲɛna k'a fɔ nationaux de bɛ ninnu kɔfɛ donc a ye assurance d'an ma ko non ko problème foyi t'a la ko nin kɔni y'an ta ye bon o bɛɛ kɔfɛ sisan hali mɔgɔw a B2Gold mɔgɔw u bɛ yan u bɛ kumaɲɔgɔnya la kɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se k'i da don a la ka ɲɛ u b'o kumaɲɔgɔnya la bon an b'o niveau de la euh, jusqu'à présent Ayiwa faamuyali sɔrɔla nin na an b'a fɛ i ka kuma laban ka welewelemada ka laban min bila an b'a fɛ i k'o di kanubagaw ni lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma
kanubagaw ni filɛbagaw an b'u bɛɛ fo an b'a ɲini u fɛ mɔgɔ o mɔgɔ da ɲuman fɛn fɛn bɛ se ka don nin na u bɛ se k'i da don a la k'a daminɛ président de la république n'o ye monsieur président Daw vice-président Assi ka taa se an yɛrɛ ka minisiri ma an bɛ ko in da yira a bɛɛ la u bɛ se ka ko min kɛ nin ko in na pour que danaya min bɛ mali kan investisseurs bolo waati gɛlɛn in kɔnɔna la n'u bɛ na ka n'u ka wari don fɛn na o danaya o ka to mali n'olu cɛ sinon ni nin nana kɛ tan nin bɛna kɛ fɔlɔ de ye peut-être danaya in bɛna tiɲɛ B2Gold yɛrɛ tɛ dɛ a bɛna tiɲɛ minnu bɛ na ni wari ye u tɛna na bilen olu min bɛ fanga la bi olu mana bɔ yen minnu bɛ na olu de bɛ kɛ problème sɔrɔ olu de bɛna difficulté sɔrɔ parce que danaya tiɲɛna ni danaya tiɲɛna wariko la aa a ka gɛlɛn dɛ donc an kɔni b'o de o de f'u ɲɛna vraiment u ka sabali u ka jamana in lajɛ ka ala lajɛ ka segin kɔfɛ nin ko in na mɔgɔw ka baara ka sabati mɔgɔw ye wari min tiɲɛ fana wari min bɔ o kana kɛ fɛn tiɲɛlen ye fana quoi an b'o de appel lancer u ma ayiwa o diyara n ye k'a jira kanubagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛrɛlen na nin jɛmukan in tun bɛ ka sigi an fɛ yan nɔ bi ani sumare cɛ fɛn min bɔra la kaɲaba mara la ko tuguto nin problème in bɛɛ lajɛrɛlen de bɛ malidenw ani an ka ɲɛmɔgɔw ani an ka faamaw an b'a ɲini aw fɛ aw ka wuli aw ka aw bolo don nin ko in na walasa k'a sɛnsɛn ka ɲa k'a di a tigiw ma o tuma la a k'an bɛn waati nata kofɔlen kɔnɔna na